bi le 29 juillet 2021 n ka foli bɛ mɔgɔ kɔnsiyan bɛɛ lajɛlen ye foli tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ an bɛna na dɔɔni ɲɛfɔ fɛn jumɛn de kan an ye kibaruyaw mɛn k'a fɔ seliba don n'o bɛnna mardi le 20 juillet ma mali transition perezidan n'o ye kolonɛl asimi goyita ye ko mɔgɔ dɔ ye ŋaniya jugu ta k'a sɛgɛrɛ ni muru ye k'a b'a bɔnɛ a nin na o ko in o kɛra bamakɔ misiriba kɔnɔna la ko wagati min u tilala selikɛnɛ seli la alimami bɔra k'a bɛ taa ka layiya saga kantigɛ kɛnɛ ma asimi goyita n'a ka mɔgɔw olu sigilen tora misiri kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛw fɛnɛ kun sigilen bɛ misiri kɔnɔ ka alimami kɔnɔ a ka segin ka na o wagati de kɔnɔna la nin maa kofɔlen in ko a y'i ɲɛsin asimi goyita ma ni muru ye k'a bɛ asimi goyita kantigɛ ayiwa mɔgɔ ma sɔrɔ k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ selisaga layiya ko de gɛlɛyara cɛ in ma walima ni adamadenw yɛrɛ de yɛlɛmana ka k'ale ɲɛkɔrɔ layiyasaga ye ou bien n'ale tun bɛ fɛ ka mɔgɔw yɛrɛ de kantigɛ layiyasaga pilasi la walima ni ko wɛrɛ min tun b'a ko kɔrɔ mɔgɔ ma sɔrɔ ka o ko ɲɛbɛrɛbɛrɛw dɔn fɔlɔ ko in kibaruya cari carilen yɔrɔw fɛ a kɛra sababuya ye mɔgɔ caman ye kuma caman fɔ wa mɔgɔ caman ye ko caman fɛnɛ miiri dɔw ye ko in ta k'a bila minɛn kɔnɔ minɛn min ye k'a fɔ ko faransi n'a nɔfɛ mɔgɔw ko olu de bɛ nin ko in kɔfɛ ka d'a kan ko faransi n'a nɔfɛ mɔgɔw bɛ fɛ ka maliko kɛ cogoya min na ko asimi goyita ma sɔn o ma o kama ko u bɛ fɛ ka asimi goyita faga u bɛ fɛ ka dankari a ka ɲɛnamaya la dɔw fɛnɛ ye nin ko in ta k'a bila minɛn kɔnɔ n'o de ye k'a fɔ ko mali politisiyɛn dɔw de bɛ a ko kɔfɛ ka d'a kan olu mali politisiyɛnw olu bɛ fɛn min nɔfɛ maliko la ko asimi goyita tɛ ka sɔn o ma o kama olu fɛnɛ bɛ fɛ ka asimi goyita bɔnɛ a nin na dɔw yɛrɛ fɛnɛ ye ko kelen in ta k'a bila minɛn kɔnɔ n'o de ye k'a fɔ ko asimi goyita n'a ka mɔgɔw yɛrɛ de ye nin kɔnpolo in labɛn c'est à dire ka maliyɛnw ɲɛnamini ka maliyɛnw tɔrɔnpe k'a kɛ i komi n'a fɔ ko mɔgɔ dɔw de bɛ fɛ ka asimi goyita faga walasa mɔgɔw ka se ka asimi goyita suteni cogoya min na mɔgɔw ka se ka k'a fɛ k'a kanu ka kɔkɔrɔma don a ka kow la i komi dɔw b'a fɔ cogoya min na ko victime ko o de ma ka di maliyɛnw ye c'est à dire ni bin kɛra mɔgɔ min kan ou bien kɛwale jugu dɔ mana ta ka mɔgɔ dɔ sɛgɛrɛ mɔgɔw bɛ sin ka wuli k'a tigilamɔgɔ suteni hali n'a y'a sɔrɔ ni a tigilamɔgɔ tɛ ka ko sɛbɛba kɛ mɛ mɔgɔw bɛ u baze ko min bɛ ka ta k'a sɛgɛrɛ u bɛ wuli ka a tigi dɛmɛ k'a sababuya kɛ o ko ye dɔnku dɔw y'a fɔ ko asimi goyita n'a ka mɔgɔw ye a kɛ o de kama o hukumu kɔnɔna la anw ye fɛn min ye an'an ye fɛn min mɛn an y'an ka analizi boli a kan an ka faamuyata kɛra min ye an bɛ fɛ ka na dɔɔni ɲɛfɔ olu de la bi an bɛ fɔlɔ min ta k'a lajɛ mɔgɔ minnu ko k'a fɔ ko faransi n'a nɔfɛ mɔgɔw ko olu de bɛ nin ko in kɔfɛ anw ka faamu n'an ka jateminɛ la faransi n'a nɔfɛ mɔgɔw olu tɛ nin ko in kɔfɛ an m'a fɔ k'a fɔ ko asimi goyita ko ka di faransi n'a nɔfɛ mɔgɔw ye an m'a fɔ fɛnɛ k'a fɔ ko asimi goyita fagali ko ko a tɛ faransi n'a nɔfɛ mɔgɔw kɔnɔ o tiɲɛ n'o galo o dalilu o t'an bolo fɔlɔ an tɛ se k'a fɔ ko o ye tiɲɛ ye an tɛ se k'a fɔ k'o tɛ galo ye n'a y'a sɔrɔ ko faransi a n'a nɔfɛmɔgɔw ko u bɛ fɛ ka asimi goyita faga a bɛ se ka kɛ u bɛ ka labɛnw préparer u ma tila la fɔlɔ n'o kɛra tiɲɛ ye an bɛ dugawu de kɛ ala kana nɔgɔya u ma wa ala kana latigɛ mais k'a fɔ de ko u bɛ nin ko in kɔfɛ anw ka faamu an'an ka jateminɛ o b'a yira anw na k'a fɔ ko u tɛ nin ko in kɔfɛ ka d'a kan n'a y'a sɔrɔ faransi bɛ fɛ k'a kɛ a b'a organiser organiser cogo la min bɛ ɲɛ ka tɛmɛ nin kan bon ni organisation kɛcogoya dun ɲɛna a ka ca la u ka laɲini ye fɛn min ye o bɛ sabati n'o ye u bɛ résultat ɲuman sɔrɔ a la n'o de ye ka a bɔnɛ a ni na hali bi an bɛ dugawu kɛ ala kana latigɛ u ma ala kana nɔgɔya abada i mana kow ta k'a lajɛ walasa i ka se ka mɔgɔ faga ni muru ye walasa i ka se ka mɔgɔ kantigɛ ni muru ye walima ka mɔgɔ jogin ni muru ye jogin cogo la joginni min bɛ tila ka kɛ a tigi ka saya sababuya ye fo i n'a tigilamɔgɔ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na gɛrɛ cogo suguya dɔ de la min bɛ se k'a to i ka muru bɛ se k'a tigilamɔgɔ lasɔrɔ ka i ka laɲiniw sabati n'i dun y'a lajɛ an bɛ don min na i ko bi bi in na asimi goyita ye mali ɲɛmɔgɔ de ye mali peresidan de don faransi n'a nɔfɛmɔgɔw olu b'a dɔn k'a fɔ ko garidikɔriw b'a nɔfɛ garidikɔri kelen tɛ fila tɛ saba tɛ a camanba de ye pour que murutigi ka se ka gɛrɛ a la ni o gɛrɛ ɲɔgɔnna suguya ye o ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ donc o ye obstacle dɔ ye o ye risiki dɔ ye risiki min b'a to mission in a tɛ réussir mission in u ka laɲini ye fɛn min ye a tɛ se ka kɛ donc o la u tɛ sɔn ka o risiki sugu ta k'u bɛ murutigi bila a la bon n'i ye o o fɛn fɛnɛ o obstacle in yɛrɛ fɛnɛ bɔ yen nɔ ko a tigilamɔgɔ n'a sera ka gɛrɛ ɲɔgɔn na obstacle jumɛn wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen tuguni garde corps minnu bɛ yen nɔ olu garde corps tɛna se k'a to yen nɔ ko a k'a ka laɲini bɛɛ sabati muru b'a bolo k'u to yen nɔ a k'a ka temps bɛɛ ta k'a ka ko bɛɛ kɛ olu k'u jɔ k'a lajɛ dɔrɔn ko u tɛ intervenir donc o fɛnɛ obstacle dɔ ye o fɛnɛ risque dɔ ye risque min b'a to mission in a bɛ échouer tuguni faransi n'a nɔfɛ mɔgɔw u tɛna sɔn k'a fɔ ko u bɛ nin mission sugu kɛ échouer kama n'i y'o yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ bɔ yen nɔ ka garidiw yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ cɛ ka bɔ yen nɔ faransi n'a nɔfɛ mɔgɔw olu b'a dɔn k'a fɔ ko asimi goyita président gansan tɛ militaire de don wa militaire gansan fɛnɛ tɛ force spéciale ɲɛmɔgɔ de don wa a ye waati caman kɛ kɛlɛ camancɛ kɔnɔna la nord la o b'a yira k'a fɔ formation dɔ bɛ a la o b'a yira k'a fɔ kɛlɛ ɲɛdɔn dɔ bɛ a la o b'a yira k'a fɔ yɛrɛ défend a bɛ se o la donc hali n'i ye nin kelen ani asimi goyita kelen bila tête en tête face à face mɔgɔ tɛ yen nɔ a tɛna se k'a fɔ ko a bɛ asimi goyita k'a sago ye ka d'a kan formation minnu bɛ asimi goyita la kɛlɛ ɲɛdɔn minnu bɛ a la o kama a tɛna se k'a fɔ ko a b'a k'a sago ye donc faransi n'a nɔfɛmɔgɔw olu bɛ o kalama u be a dɔn o ye obstacle dɔ ye wa u b'a dɔn ko o ye risque dɔ ye min b'a to ko in be se ka échouer o dun t'a ko sugu kɛ échoueli kama donc nunu bɛɛ de kama an b'a fɔ n ko faransi n'a nɔfɛ mɔgɔw tɛ nin ko in kɔfɛ n'u be fɛ k'a kɛ u b'a kɛ kɛcogo la min tɛ nin ye kɛcogo camanba de be a fɛɛrɛ camanba de be u kɔnɔ i mana ta k'a jate minɛ min ye nin ko in kɛ a ye temps min sɔrɔ ka boli ka bɔ sisan nɔ ka na a ye coup kɔni di asimi goyita ma muru tun b'a bolo wa muru tun t'a bolo sa wa an da bɛna na se o kuma ma ɲɛfɛ mais a y'o temps min sɔrɔ k'o ko kɛ yanni ka risque ta a bɛ se ka kɛ hali ni muru don i bɛ se k'a tigi sɔrɔ k'a tigi sɔgɔ ni muru ye ou bien k'a tigi yɔrɔ dɔ fara ni muru ye mais a joginda in tɛ kɛ sababuya ye ka kɛ saya sababuya ye donc o b'a yira k'a fɔ muru k'a tigi attaquer ni muru ye c'est pas sûr i tɛ na ni fɛn dɔ ye fɛn min c'est sûr et certain o bɛ se ka kɛ marifa ye u b'a dɔn k'a fɔ détecteur ninnu olu tɛ an ka o yɔrɔ ninnu na k'a fɔ ko n'i donna ni maramafɛn ye ko a bɛ sonner a b'a yira n'o kun don u ye muruko min fɔ o muru a tun bɛ sonner o la o donc n'a ma sonner muru la c'est que a tɛ yen de c'est que a tɛ sonner marifa fɛnɛ la a tigilamɔgɔ tun bɛ se ka don ni marifa ye a nana muru turuli min k'a la ou bien a nana muru kɛ k'a farali min kɛ a tun bɛ se k'o kɛ kisɛ ɲɛ kelen ye c'est plus sûr k'a fɔ o o o o assuré o assurance b'a bolo k'o bɛ se ka tiɲɛni kɛ ka tɛmɛ muru ka sɔgɔko kelen kan ou bien muru ka tigɛko kelen kan o fana ka tila ka bɔ yen nɔ a option wɛrɛw fana bɛ yen nɔ tuguni a tigilamɔgɔ tun bɛ se ka taa ni grenade ye o grenade in filɛ nin ye u b'a dɔn professionnels b'a dɔn minnu bɛ deli k'a utiliser olu b'a dɔn n'i ye grenade n'i y'a déclencher a bɛ combien secondes kɛ san'a ka exploser u b'o dɔn a jɔlen tun bɛ se ka to o jama in na yen nɔ telefonitigi ninnu cɛla yen a bolila ka bɔ yɔrɔ min ka taa a ɲɛsin asimi goyita ma a tun bɛ se ka to o telefonitigiw cɛla yen nɔ ka grenadi nin k'a déclencher a sekondi damadɔni dafatɔ la nin dɔrɔn a bɛ sin k'a fili perezan sigilen kan yen nɔ u cɛla yen nɔ ala k'an kisi a ma ou bien n'a tun y'a kɛ de parce que nin sugu filɛ nin ye mission suicidaire de e yɛrɛ b'a dɔn n tatɔ filɛ mission min na nin ye n tɛ bɔ nin na n bɛ sa yen donc i b'o kɛ fo k'o ɲɛ de donc o la sisan nɔ sisan a tun bɛ se k'a kɛ k'a déclencher yɛrɛ grenade déclencher k'a bilalen to a poche kɔnɔ a seconde damadɔni bɛ tɛmɛ dɔrɔn a setɔ la dɔrɔn a bɛ sin ka boli ka don dɔrɔn ka t'i toron président dalen kan yen nɔ a sigilen kan yen nɔ donc a tun bɛ a tun bɛ kɛ tiɲɛni ye yen nɔ an bɛ dugawu kɛ ale bi ala k'an kisi a ma donc olu suguya ninnu u tun bɛ se ka o organisation ninnu bɛɛ kɛ u t'a fɔ k'u bɛ murutigi de bila ka ka taa nin kɛ parce que u yɛrɛ b'a dɔn murutigi n'a ka mission réussira a bɛ sa yen nɔ k'a fɔ ko e ye perezan faga ko e ɲɛnama ka bɔ o tɛ se ka kɛ o ni garidi ninnu m'i faga jama fɛrɛntan tun b'i faga yen nɔ gardiw kɔni tɛna fɔ ko olu bɛ kisɛ ci jama fɛrɛntan na ko ka e perezan fagabaga ko ka e e e e fɛn o e sauver o non o tɛ se ka kɛ ni jamana dɔw don a bɛ se ka kɛ u b'i sauver pour que ka se k'a ko sen k'a sen k'a sen fo fɛn o fɛn b'a kɔfɛ k'a bɛɛ ɲɛdɔn mais anw fɛ mali la o tɛna kɛ dɛ gardiw yɛrɛ de tun b'i bɔ jɛ la fɔlɔ ni gardiw m'i bɔ jɛ la jama fɛrɛntan tun bɛ gardiw kɛɲɛ ka tila ka e bɔ jɛ la yen donc i yɛrɛ b'a dɔn i tatɔ don fɛn min kama i satɔ don wa fɛnɛ ko mission ma réussi i bolo o fɛnɛ y'o risiki kelen in fɛnɛ mission mission réussi baliya o bɛ se ka kɛ sababu ye gardiw b'i faga ou bien jama fɛrɛntan bɛ tila k'i faga i kɔni bɛ taa nin ko in na i bɛ taa saya de kan quoi donc n'i bɛ taa saya kan ko min kama i tɛ taa o e o échec kama i bɛ taa o o résultat ɲuman de kama donc a tun bɛ se ka kɛ o cogoyaw ye o bɛɛ ka tila ka bɔ yen nɔ faransi yɛrɛ faransi n'a nɔfɛ mɔgɔw fɛɛrɛ wɛrɛw b'u kɔnɔ u bɛ se ka min kɛ hali k'u to kɛnɛ ma u bɛ se ka fɛɛrɛ caman caman kɛ u ka trace yɛrɛ tɛ ye a dɔw la yɛrɛ par exemple mɔgɔ minnu tun bɛ kɛnɛ ma ni u ye filimeli kɛ dɔw y'u to etazi dɔw sanfɛ ka filimeli kɛ komi aw caman b'a kalama bamakɔ misiriba an bɛ se k'a fɔ ko a bɛ sugu kɔnɔna la parce que a lamini bɛɛ ye feerekɛlaw ye n'a bɔra hali asanbile kote min yɛrɛ bɛ yen nɔ yanni ka se asanbile yɔrɔ ninnu ma yen nɔ mɔgɔw sigilen bɛ yen parikiniw ni fɛnw fɛn caman caman yɔrɔ camanba de bɛ yen nɔ an bɛ se k'a fɔ a laminiminen don ni sugu ye u bɛ se ka taa mɔgɔ dɔ ka o o o e, e, fɛn minnu bɛ yen so e, etazi minnu bɛ a yɔrɔ kɛrɛfɛla la yen nɔ quelques mois en avance u tun bɛ se ka taa yen yɔrɔ louer ka yen yɔrɔ louer k'u ka mercenaire ba dɔ bila ka na sniper juguba dɔ tɛgɛ dumanba dɔ bila ka na o bɛ n'i bien poser yen nɔ président n'a ka mɔgɔw bɛ na c'est sûr et certain président kɔni tɛna na seli kɛnɛ la ko gilet pare-balles b'a la kasigiba ninnu b'a kunkolo la u bɛ minnu don gɛrikɛyɔrɔ la a tɛna olu kɛ o sniper bɛ se k'a to fɔ yen fɛ a sniper dɔw u b'u to des centaines de mètres c'est à dire mɛtiri kɛmɛ yirika u bɛ se k'u to yen nɔ ka sɛfan viser ka kisɛ ɲɛ kelen u bɛ sɛfan u bɛ sɛfan exploser olu bɛ se k'u to o yɔrɔ la yen nɔ ka ka ka ka president dontɔ ou bien a bɔtɔ ka viser ka ka ka ka u ka baara kɛ ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma donc olu suguyaw n b'o de fɔ n'u b'a organiser a caman de b'u kɔnɔ yen nɔ u ye min kɛ jɛ farafinna cɛbaw la ka tɛmɛ olu olu bɛɛ bɛ yen nɔ n'u dɛsɛra ka don i yɛrɛ ka mɔgɔw la u bɛ se ka hali mercenairew wuli kɔfɛ ka na i kama u bɛ se ka non ko sugu bɛɛ donc o bɛɛ de kama an b'a fɔ n ko faransi tɛ nin ko in kɔfɛ mais an m'a fɔ ko u ti fɛn k'a kɛ dɛ a bɛ se ka kɛ a ko b'u kɔnɔ k'a kɛ nka u ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la fɔlɔ an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala kana a nɔgɔya u ma abada lezi wa ala kana a latigɛ abada lezi bon n'an taara sisan nɔ ko mali politisiyɛn dɔw de bɛ a ko kɔfɛ n'o kɔni kɛra mali politisiyɛn minnu ye olu fɛnɛ tɛ maa kekumanbaw ye an bɔra ka obstakili minnu fɔ nin sisan minnu bɛ se ka ko in kɛli bali garidiw bɛ se k'a tigi bali ka gɛrɛ a la ni muru ye a tigi gɛrɛlen kɔrɔ kɔfɛ a la yɛrɛ fɛnɛ u tɛ tan d'a ma a ka se k'a ka baara kɛ wa hali ni olu bɛɛ yɛrɛ fɛnɛ bɔ yen nɔ asimi goyita yɛrɛ bɛ se k'a maîtriser k'a da k'a siri komi n'a fɔ lɔgɔ siri donc n'i b'o bɛɛ kalama k'a fɔ ko o tigilamɔgɔ bɛ se ka minɛ n'o minɛna fɛnɛ o b'i kofɔ n'i y'o ko sugu kɔni kɛ an b'a fɔ k'i tɛ maa kekuman ye kɔni o parce que a kɛcogoya wɛrɛw an y'a fɔ cogoya min na an bɛ dugawu de kɛ ala kana labila u ye a kɛra maliden ye o a kɛra min tɛ maliden ye o a kɛra fɛn o fɛn de ye ala kana nin nabila u ye sinon a kɛcogo caman bɛ yen nɔ min tɛ k'a fɔ k'i bɛ murutigi de bila ko ka taa kɛ ye bon an bɛna tila ka bɔ o yɔrɔ ninnu fɛnɛ la minnu fɛnɛ y'a bila minɛn kɔnɔ n'o de ye k'a fɔ ko asimi goyita yɛrɛ n'a nɔfɛmɔgɔw de ye nin kɔnpolo in kɛ walasa ka asimi goyita ko diya mɔgɔw ye walasa mɔgɔw k'a suteni mɔgɔw k'a ka kow tolere bon fɛn caman caman n'i y'o ko kɛcogoyaw ta k'a jate minɛ fɛn caman kɛra min b'a to fanga bɛ di o kumakan in ma ka d'a kan i mana lajɛ waati min ko in kɛra d'abord fɛn yɛrɛ kɛra kɛcogo min na ko muru n bɔra ka obstacle minnu fɔ nin sisan mɔgɔ b'o bɛɛ dɔn ka tila k'a fɔ k'i bɛna président atake ni muru ye wa wa i yɛrɛ b'a dɔn fɛnɛ mission in a kɛra cogo o cogo kɔni i i ka bɔ ni ni n'a la cɛ fo ni ala de farala i kan i sera ka peresidan faga o i ni nin tɛ bɔ a ko la i sera k'a jogin dama o i ni nin tɛ bɔ a ko la wa i y'a tanteli min dama kɛ i ni nin tɛ bɔ a ko la parce que jama fɛrɛnta misiriba kɔnɔ n'olu suurul'i kan suguba kɔnɔmɔgɔw mana mankan mɛn olu fɛnɛ bɛna na far'u kan cɛ hali ni su de don u bɛ taama i kan k'i nɔɔni k'i ni dugukolo bɛɛ kɛ kelen ye donc o kama mɔgɔ t'a fɔ ko i b'i tu i yɛrɛ ma ne kɔni ma da la k'i b'i tu i yɛrɛ ma k'i bɛ n'a fɔ k'i bɛ président de faga ni muru ye ou bien k'i bɛ o o o agresser ni muru ye ma da la quoi ma da la donc o bɛɛ de fɛnɛ b'a to mɔgɔw yɛrɛ fɛnɛ b'a fɔ ko bɛnbɛnkan don ka da kow yɛrɛ fɛnɛ kɛra kɛcogo min na n'i ye o fɛnɛ ta ka jateminɛ parce que ko in kɛra kibaruya jɛnsɛnna fan bɛɛ fɛ parce que mɔgɔ minnu tun bɛ yen olu ye video videonin minnu kɛ video kunkurunin minnu kɛ a n'a kɛra minnu ɲɛna o lakale lakaleliw de kɛra mais min ye jamana teleso yɛrɛ ye o ma image kelen bɔ a la o fɛnɛ ka tila ka tɛmɛ ka bɔ yen nɔ min ye nin kojugu in kɛ a tɔgɔ ma fɔ mɔgɔ ɲɛna a jamu ma fɔ mɔgɔ ɲɛna a bɛ bɔ yɔrɔ min na o ma fɔ mɔgɔ ɲɛna a ka baara ye min ye o ma fɔ mɔgɔ ɲɛna a ja yɛrɛ normal normal k'a foto n'a fɛnw k'a bɛɛ bɔ k'a bila ko nin de ye karisa ye o la hali mɔgɔ wɛrɛw yɛrɛ bɛ se ka u ka recherche n'u ka fɛnw kɛ ɲɔgɔn kan mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka u ka témoignages kɛ ɲɔgɔn kan a ne bɛ karisa dɔn nin nin nin nin semaine in kɔnɔ a kun bɛ nin yɔrɔ in na nin nin nin kalo in kɔnɔ a kun bɛ nin yɔrɔ in na a bɛ nin luwanse in de la ou bien a ka du ye nin de a cɛ ye nin de a muso ye nin de a den ye nin de a fa ye nin de a ba ye nin de mɔgɔw yɛrɛ kun bɛ o information lase lase ɲɔgɔn ma hali n'a y'a sɔrɔ ko a kun tɛ mali kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ ko malien kun tɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔ b'i to jamana dɔ la k'a foto ye k'a video ye k'a fɔ ko ne bɛ karisa in dɔn a kun bɛ anw de fɛ yan nin dugu in na nin quartier in na ou bien nin ville in na a bɛ tan a bɛ tan information bɛ na ten mais olu bɛɛ dogora mɔgɔw la an dun b'a ye yɔrɔ tɔw la a dégât suguw mana kɛ c'est à dire tɛgɛ cira macron ɲɛ kan dɔrɔn cɛ depuis cɛ denmisɛnnin fitininama école la a kun bɛ ko minnu kɛ u bɔra n'a bɛɛ ye ka na an taw olu kana dɔn sa parce que olu mara yɔrɔw ni olu fɛn dɔw kana k'an bolo mais n bɔra ka min fɔ nin ye sisan a bɛ bɔ nin quartier in na a bɛ bɔ nin du in kɔnɔ a tɔgɔ ye nin a jamu ye nin n'a foto n'a fɛnw bilala olu bɛ dɔn a denmisɛnninama ye nin kɛ o a ma nin kɛ o hali ni olu ma dɔn mais a kɔni kɔrɔbayalen ani a bɛna se acte in kɛli ma wagati min kɔnɔna la mɔgɔw bɛ sɔrɔ minnu bɛ o ɲɛfɔ mɔgɔw bɛ sɔrɔ minnu b'a fɔ a barokɛyɔrɔw la a bɛ deli ka nin baro suguw de kɛ a a bɛ karisalakaw de fɛ a tɛ karisalakaw de fɛ olu bɛɛ bɛ dɔn n'a foto n'a fɛnw publiéla mais mali ɲɛmɔgɔw ye o bɛɛ dogo mɔgɔw la donc o bɛɛ ye mɔgɔw siga ko in na o ka tila ka bɔ yen nɔ a fɔra ko agresseli in ko a kɛra ni muru de ye agresseli in kɛra ni muru ye i mana kow ta k'a lajɛ cɛ bolila ka na cɛ bolilen ka na a ye coup fɔlɔ di asimi goyita ma garde m'a kunbɛn o la wa asimi goyita yɛrɛ ma o coup fɔlɔ in kunbɛn an bɛ ɲininkali de kɛ o ku fɔlɔ in est-ce que a dira ni muru de ye wa n'a sɔrɔ muru kun bɛ cɛ bolo cɛ ye muru nun a ye o de turu asimi goyita kan na wa ubiyɛn a kunkolo la wa parce que ku in taara kan ni kunkolo yanfan de fɛ est-ce que muru in a turula kan de la wa ubiyɛn a turula kunkolo de la wa ubiyɛn cɛ in ma sɔn ka muru nun yanfan ɲɛsin asimi goyita ma a nana muru kurulen b'a tɛgɛ kɔnɔ a ye muru kurulen to a tɛgɛ kɔnɔ peut-être muru nun yanfan ɲɛsinnen don sanfɛ a poignée a ye o koro di Asimi Goyita ma ou bien muru nun yanfan ɲɛsinnen don dugumala ma a ye koro di Asimi Goyita ma bon hali n'o don ni muru nun ɲɛsinnen don dugumala la a bɛ a bɛ épaule kamankun a bɛ o fara koro ditɔ la Asimi Goyita kunkolo ma ou bien a kɛlen don ka muru nun yanfan ɲɛsin a yɛrɛ de ma ka muru bobara ka o o o o o jukuru fara Asimi kunkolo kun wa mun de an ma se ka o yɔrɔ de faamu n'a y'a sɔrɔ ni muru nun kɔni kun ɲɛsinnen don asimi goyita ma normalement muru nun kan ka turu asimi goyita kan na ou bien a kunkolo la n'o fɛnɛ kun kɛra o joginin da o kun kan ka ye an dun y'a ye asimi goyita yɛrɛ bɔra ka kuma ko ko foyi ma kɛ mɔgɔ la cɛ bɛ ku fɔlɔ di asimi goyita ma yɔrɔ min na o y'a sɔrɔ asimi goyita sigilen don ka a bolo fila kuruwaze a zenu sanfɛ donk ku fɔlɔ dira o y'a sɔrɔ ku filanan in ditɔ o ni garidiw ni fɛnw surula ka bin a kan i mana video in lajɛ angili wɛrɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛw kun jɔlen don kote wɛrɛ mun na ni olu kun bɛ k'a filime i b'a ye tigitigi asimi goyita sigilen don a bolo fila a kɛlen don ka o kuruwaze a zenu sanfɛ sen kelen kurulen bɛ duguma cogo dɔ la sen kelen dɔ in o kurulen k'o lawuli a kɛlen ka bolo fila kuruwaze ɲɔgɔn na o sanfɛ i mana nin yɔrɔ imaji ninnu ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko ku fɔlɔ in bɛ di wagati min na asimi goyita ma reyazi ka bɛn ni o ye wa garidi ninnu fɛnɛ ma reyazi ka bɛn ni o ye o b'a yira k'a fɔ ko ku fɔlɔ in dira asimi goyita ma fɛn foyi ma a kunbɛn u dun y'a yira k'a fɔ ko cɛ in ko muru de kun b'a bolo ko a ye agereseli kɛ ni muru de ye donc i mana cɛ bolo ta yɔrɔ jateminɛ soit muru bɛ kan de jogin soit muru bɛ kunkolo de jogin an dun m'a ye an m'a mɛn k'a fɔ ko asimi goyita ko a kan de banana ubiyɛn k'a fɔ ko a kunkolo de banana shogɛli kokala ka kuma la ale ko k'a fɔ ko asimi goyita ko o tɛgɛdenkɔni ko o de banana olu bɛɛ ye ko ye min b'a to mɔgɔw tɔ bɛ siga ko in na i mana tila k'a ye fana an ye min fɔ information ma di mɔgɔ ma cɛ ka identité kow kan a tɔgɔ ye nin de ye a jamu ye nin de ye a bɛ bɔ nin yɔrɔ in de la a donna yan fɛ a bɔra yan fɛ information officielle si ma bɔ gouvernement fan fɛ k'a fɔ mɔgɔ ɲɛna jamana marabagaw ma fosi fɔ mɔgɔ ɲɛna o ko ninnu kan bon a fɔra ko agreseli kɛra muru min ye o muru yɛrɛ fɛnɛ o imaziw n'o fɛn ninnu olu si ma ye i mana tila ka na ko lajɛ tuguni asimi goyita yɛrɛ tilala ka kuma

ale yɛrɛ asimi n'a sɔrɔ ko a kun joginna i komi u y'a fɔ cogoya min na ko a tɛgɛdenkɔni blesera a kun be se ka o yɔrɔnin introduire a kɔnɔ dɔrɔn bon n tɛgɛdenkɔni de blesera mais a ma juguya ou bien n kan de bɔsira a ma juguya ou bien n kungolo de kɛra ta mais a ma juguya olu yɔrɔnin kun be se ka introduire a kɔnɔ parce que question in posera kɛrɛnkɛrɛn ma ale yɛrɛ ka état de santé ko de kama n'i ye sogɛl sogɛl kokala mayiga n'o ye premier ministre ye nin wagati in na ale fɛnɛ ka kumakan dɔ kɔnɔna la ale y'a yira k'a fɔ ko jeli kɛra ale yɛrɛ ka fini na fo ale taara a ka so ka taa o yɔrɔ ka o solution dɔ ɲini o la Comment se porte le président son état de santé Le président se porte très bien. Je viens de chez lui. Avant d'aller à l'ORTM, j'étais chez lui.

Eh, c'est vrai ne kun sigilen bɛ président kɛrɛfɛ o y'a sɔrɔ sali banna alimami y'i retire ka taa eh, eh, lahaliya faga an kun bɛ k'a kɔnɔ diplomatew yɛrɛ bɔra mɔgɔw kun sigilen bɛ dɔrɔn ka wuli ka bɔ donc au moment d'inattention fitinin euh, cɛ dɔ profitera ka bin président kan ala barika la euh, a ma se ka tiɲɛni kɛ président yɛrɛ aw b'a dɔn sɔrɔdasi don donc ale yɛrɛ ka réaction euh, cɛ in nana a ɲɛ tugu a nana a ɲɛ tugu o de la o ɲɛ tugu in de la eh, président y'a a bolo ta k'a bloquer euh, bras droit bras gauche o y'a sɔrɔ mugu b'a muru b'a bolo o de ye président blessé sur le doigt n'o tɛ foyi m'a sɔrɔ ala barika la
sogɛli ka fɔ la sisan nɔ depuis coup fɔlɔ in tatɔ la ko asimi goyita ye o bloke ni a tɛgɛ ye donc ko o muru o de ye asimi goyita tɛgɛdenkɔni ka o bana i dun mana imaji nunu lajɛ i b'a ye k'a fɔ cɛ in bɛ na wagati min na ka na coup fɔlɔ in di a y'a sɔrɔ asimi goyita yɛrɛ hakili t'a la ko mɔgɔ bɛ se ka bɔ a kɔfɛ ko ka nin ko sugu ninnu kɛ donc imaji fɛnɛ tɛ yen nɔ imaji min bɛ sɛni tɔ yira pour que a ka se k'a ye k'a faamu ko minnu ko minnu kɛra ORTM min yɛrɛ kun sigilen k'i ɲɛsin parce que i mana imaji dɔw ye i b'a ye k'a fɔ kamera kun sigilen k'a ɲɛsin asimi goyita ma net net o ye sɛni in bɛɛ ye o y'a bɛɛ filime mais imaji foyi ma bɔ information foyi ma fɔ a ko ninnu na de fait que o imaji ninnu ma bɔ o information wɛrɛw ma di mɔgɔw ma minnu bɛ se k'a to mɔgɔw bɛ se ka ko in faamu o bɛɛ y'a to mɔgɔw y'a ko kɛ eh, nkalonko ye quoi i mana tila k'a lajɛ min yɛrɛ fɛnɛ ye a ko yɛrɛ tɔ bɛɛ nɔɔni a fɔra ko min ye agreseli kɛ nin ye tantôt dimansi su fɛ n'o bɛnna le 25 juillet ma an y'o o journal lajɛ u y'a fɔ o la ko cɛ in k'a sara ko cɛ in ka sante ko a degradera u taara n'a ye gabriel ture CHU la o ma mago ɲɛ u y'a cɛ ka yɛlɛ n'a ye ka taa n'a ye point G fɛnɛ CHU la o fɛnɛ ma mago ɲɛ k'a labanna saya ma k'u bɛna na autopsi kɛ k'a lajɛ fɛn sugu min y'a faga an dun y'a ye wagati min ko in kɛra misiriba kɔnɔ mɔgɔw y'a minɛ a minɛlen kɔrɔ kɔfɛ u y'a siri k'a da ka sɔrɔ k'a lawuli a yɛrɛ taamana a bolo fila sirilen b'a kɔfɛ u bɛ k'a akɔnpanye a minɛlen b'u bolo ka tagama ka na fo pikapu in da la u ka sɔrɔ k'a ta k'a fili o mɔbilini in kɔnɔ yen a dalen o kɔnɔ n'i y'a ɲɛ i b'a dɔn k'a fɔ nɔ a ka kɛnɛ ni kɛnɛya ye a ye akisiyɔn min yɛrɛ kɛ ka pan ka bɔ jama la ka na ka na asimi kama i b'a ye k'a fɔ maa min don a ka kɛnɛ ni kɛnɛya ye a dalen mɔbili kɔnɔ fɛnɛ i man'a ɲɛ ye i b'a dɔn k'a fɔ ko nɔ nin ye maa kɛnɛma ye o ka sante degradera ni mun de ye donc o fɛnɛ bɛɛ y'a to mɔgɔw y'a fɔ nin ye bɛnkan de ye a tigi tɛ se ka bɔ ka yira mɔgɔw la a ka identitew tɛ se ka yira foyi foyi tɛ ka se ka kɛ u bɛ sin k'a labɔ k'a bila k'a ka taa i nana ye mission min accompli accomplila donc taa donc mɔgɔw fɛnɛ ye o de kɛ k'a fɔ ko ko in ye bɛnkan ye u bɛ tila ka mun fɔ k'u bɛna taa otɔpsi kɛ o la k'o su sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ fɛn min kɛra a ka saya sababuya ye aw yɛrɛ ma se ka mɔgɔ min ka idantite fɔ mɔgɔw ɲɛna a tɔgɔ ye nin ye a jamu ye nin ye a bɛ bɔ nin yɔrɔ in na a donna yan fɛ a bɔra yan fɛ aw y'o bɛɛ dogo mɔgɔw la aw bɛna taa otɔpsi jumɛn de kɛ ko ka tila ka n'a fɔ ko a ka saya sababuya ye nin de depi ko daminɛ ni transparansi tun bɛ aw kɔnɔ n'aw tun ye ko ninnu bɛɛ ta k'a bɛɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna min bɛ se ka ɲɛfɔ au moins cɛ fotow a tɔgɔw a jamuw a bɛ bɔ yɔrɔ minnu na a somɔgɔw ye mɔgɔ minnu ye olu kun olu olu ye information ye minnu man ka dogo wa olu ye information ye minnu tɛ baasi foyi lase ankɛti ma nka olu ko ninnu bɛɛ dogora a ye agreseli kɛ ni muru min ye olu bɛɛ dogora sadiri fɛn fitini fitini minnu bɛ yen nɔ a tɛ foyi tiɲɛ ankɛti la n'a ma min fara a ɲɛ kan a t'o tiɲɛni don a kun aw ye olu bɛɛ dogodogo mɔgɔw la aw bɛ se ka na fɛn jumɛn de fɔ mɔgɔw ye ko mɔgɔw ka da o la donc mɔgɔw tɛ se ka da la o de kama dɔw y'a fɔ fɛnɛ ko a dabɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ bɛnkan de ye nin ye u ye nin nabɔ u ye nin bila ka taa u b'a fɔ ko nin tɛ yen ka ban u bɛ sɔrɔ ka taa nkalon ta k'a nɔrɔ dɔ la ko o tigilamɔgɔ de tun b'a kɔfɛ k'o minɛ k'o kɛ wo la jagoya la ko ko ninnu dabɔkun ye olu de ou bien k'o disqualifier o kana se k'a présenter élection ko sababuya la o tibitaba tibitabaw senfɛ élection bɛ tɛmɛ ka sɔrɔ o tigi ma présenter fɛn caman caman de bɛ yen nɔ min bɛ mɔgɔw siga ko in kɛcogoya la ka da u yɛrɛ ka kɔnpɔrɔtemanw kan o ko kelen ninnu kɔnɔna la ko cɛ in ka saya ko tɛ ankɛti bali ko ankɛti bɛ kɔntine ka taa a ka sira fɛ wa ankɛti in ko a bɛ nɔbɔ ko la fɛnɛ cɛ an bɛ jamana min kɔnɔ an bɛɛ t'a dɔn wa mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ mɔgɔ jokin u tigilamɔgɔ fila bɛɛ bɛ balolen ɲɛ tɛ sɔrɔ o ankɛti la mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ mɔgɔ faga u kɛlen kɔrɔ kɔfɛ ka mɔgɔ faga u yɛrɛ bɛ balolen ɲɛ tɛ sɔrɔ o ankɛtiw la kuma bɛɛ ale y'a eseye k'a bɛ ko dɔ kɛ ale sara ale salen kɔrɔ kɔfɛ ɲɛ jumɛn bɛna sɔrɔ o la o tuma u bɛna na mɔgɔw ka kumakan sɔn ji la wa ka taa nkalon dɔ ta k'a bari dɔ la i tɛ se k'i yɛrɛ justifier i n'a tigi ni ɲɔgɔn cɛ paseke a tɛ balo la bilen an y'a ye yan nɔ nkalon dara dɔw la yan nɔ ko u tun bɛ fɛ ka kudeta kɛ o ko tilala ka taa laban ko tiɲɛ tɛ bɔn n'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ kun sara o kɔnɔna la a ka fɔ ko o tigilamɔgɔ de y'a fɔ ko a bɛ taa a bɛ taa a bɛ taa ka perewu dɔw fabrike o tɔgɔ la jagoya nkalon tun bɛ ta ka da olu tigiw la mɛ ɲɛ ma sɔrɔ a la munumunu munumunu saro kɛra olu tilala ka labɔ k'u bila ko ko tiɲɛ tɛ

an bɛ se ka min fɔ nin ko in na tiɲɛ don asimi goyita agiresera hali n'i ye imaji ninnu lajɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min kɛra agresiyɔn de don cɛ bolila ka bɔ ka na asimi goyita kɔfɛ ka na ka ku ɲɛ kelen d'a ma ku filanan tatɔ la garidiw surula a kan u y'a maîtriser k'a minɛ donc agresiyɔn in o kɛra bɔn min ye k'a fɔ ko u bɛnna a kan de ou bien u ma bɛn a kan de an tɛ se ka fɛn fɔ o la parce que preuve t'an bolo dalilu t'an bolo k'a fɔ ko an bɛ o yɔrɔ ka dɔ fɔ o kan min fana ye k'a fɔ ko agression in ko a kɛra ni muru de ye o yɔrɔ kɔni anw b'o bila sigasiga minɛn kɔnɔ ka d'a kan eleman foyi foyi t'an bolo an ma ja ye an ma kibaruya fosi ye min b'a yira an na k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ko in kɛra ni muru ye sabula n'a kɛra ni muru ye asimi goyita kan ka jogin o joginin ko mɔgɔw kan ka bɔ kalama mɔgɔw kan ka o ye walima cɛ in yɛrɛ kan ka jogin o joginin ko mɔgɔw kan ka bɔ kalama mɔgɔw kan ka o ye walima garidi ninnu dɔ la kelen kan ka jogin o joginin ko ninnu mɔgɔw kan ka bɔ kalama mɔgɔw kan ka o ye ou bien a bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ gansan dɔ a yɔrɔ la mɛ an ma eleman fosi sɔrɔ o ko ninnu kan min bɛ se ka o sɛbɛntiya o kama k'a fɔ ko agereseli kɛra ni muru ye anw b'o bila sigasiga minɛn kɔnɔ yan'anw ka eleman wɛrɛw sɔrɔ minnu bɛ an na danganiya la ko tiɲɛ don mɛ o n'a ta o ta an m'a fɔ ko tiɲɛ tɛ fɛnɛ an kɔni b'a bila sigasiga minɛn kɔnɔ a bɛ se ka kɛ nin tigilamɔgɔ c'est un mécontent donc a asimi goyita dimiya b'a la i komi asimi goyita yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na n'i kɛra jama ɲɛmɔgɔ ye i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u diminen don i kɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i ka ko man d'u ye donc ni cɛ y'a ye k'a fɔ a ye okaziyɔni dɔɔni sɔrɔ dɔrɔn a bɛ se ka taa dɔɔni bɔ a ka dimiw na a donna a taara a ye asimi goyita koro k'a sɔrɔ muru t'a bolo fɛn t'a bolo donc n'a kɛra o ye a tɛ se k'a fɔ ko cɛ taara asimi goyita fagali kama o mɔgɔ min b'a fɔ ko i bɛ sɔrɔsi kɛ koro k'i ka koro ka sɔrɔsi kɛ faga o b'a sɔrɔ e yɛrɛ kɛra orobo ye sa donc a bɛ kɛ de dɔrɔn c'est un mécontent donc dimi min b'a la a ye okaziyɔn dɔ sɔrɔ a nana k'a bɛ na o dimi bɔ i ko min n'a fɔ cɛ min fana ye tɛgɛ da makɔrɔn tulo kɔrɔ o tigi fɛnɛ o diminen don makɔrɔn kɔrɔ makɔrɔn ka politiki kɛcogoyaw ni fɛnw kɛcogoya a ye occasion dɔ sɔrɔ a ye dɔ bɔ a ka dimi na n'o kɛra ka tɛgɛ tigɛ makɔrɔn ɲɛ kan ye donc nin fɛnɛ ta bɛ se ka kɛ o ye komi a kɛra nin cogoya in de tan anw fɛ yen mali la an bɛ kow c'est-à-dire ka nkalon dɔw da mɔgɔw la walasa k'a tigi ka ko sankɔrɔta ubiyɛn ka nkalon dɔw da mɔgɔw la walasa k'a tigi ka ko lagosi o sanga wulilen don anw fɛ yen nɔ o ɲɛ ɲɔlen don anw fɛ yen a bɛ se ka kɛ pour que ka asimi goyita ka kow sankɔrɔta u fɛnɛ nana a fɔ ko muru de tun b'a bolo walasa ka a victimiser cogo sugu dɔ la walasa k'a ka kow sankɔrɔta ka a kanu don mɔgɔw la ka taa fɛ a bɛ se ka kɛ o ye i komi n'a fɔ an y'a ye activiste dɔw tun bɛ anw fɛ yen nɔ ubiyɛn minnu tun b'u yɛrɛ kɛ activiste ye minnu b'u yɛrɛ kɛ révolutionnaire ye waati bɛɛ u tun bɛ bɔ ka nkalon tigɛ yan nɔ ko u bɛ fɛn k'an faga u bɛ fɛn k'an faga pour que k'u ka manja sankɔrɔta an y'o ba ci ka b'u dɔw la dɔw fɛnɛ tun bɛ bɔ yan nɔ k'a fɔ ko n ye nin kuma in fɔ u bɛ fɛn ka n minɛ ka n datugu n ye nin ko in kɛ u bɛ fɛn ka n don tan u bɛ fɛn ka n bɔ tan walasa k'u ka manja sankɔrɔta k'u yɛrɛ ko diya mɔgɔw ye mɔgɔw ka wa o ci u nɔfɛ hali bi dɔw yɛrɛ delila ka taa u yɛrɛ ɲɛma dogo ka ka wagatini kɛ ka tila ka bɔ ka na ko u tun ye n minɛ ka n datugu dɛ u taara ni n ye yan fɛ u taara n don tan u taara n bɔ tan dɔw yɛrɛ fɛnɛ tun bɛ yen nɔ olu bɛ bɔ ka nkalon tigɛ ko u ye agrese yan fɛ ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ nin bɛɛ ye k'u yɛrɛ ka manjaw sankɔrɔta i komi a bɛ fɔ cogoya min na kuwa victime ka di maliyɛn ye n'i y'o ko sugu ninnu fɔ dɔrɔn mɔgɔw bɛ sin k'a fɔ a tiɲɛ don a bɛ to ka nin kuma minnu fɔ o de bɛ ka digi u la a bɛ to ka nin ko min kɛ o de bɛ ka digi u la o de kama u y'a fɔ tan o de kama u y'a don tan donc a bɛ se ka kɛ u ye muruko kuma fɔ nin ko in na walasa ka asimi goyita ka kow sankɔrɔta komi marifa ci ma bɔ a la ni marifa ci kun bɔra a la a bɛ se ka kɛ u kun b'a fɔ ko marifa yɛrɛ tun bɛ cɛ in bolo n'o tɛ mɔgɔ min bɛ taa ni muru ye k'i bɛ taa mɔgɔ fagali kama n'i bɛ ku kɔni d'a tigilamɔgɔ ma i bɛ muru nunma yɔrɔ de ɲɛsin a tigilamɔgɔ ma n'o fɛnɛ kɛra o ku mana a tigilamɔgɔ sɔrɔ joginni bɛ kɛ kɔni a joginni yɛrɛ tɛ kɛ joginni dɔɔni ye komi o joginni sugu o ma kɛ wa information minnu kan ka di mɔgɔw ma jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka o information dogo mɔgɔw la u bɛ ka ko kɛ kɛcogo suguya min na a bɛ mɔgɔ tɔ siga ko in na ka taa fɛ o bɛɛ de kama an bɛ ko in bila sigasiga minɛn kɔnɔ fɔlɔ mɛ o kɔrɔ tɛ ko an b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ dɛ n'an ye eleman wɛrɛw sɔrɔ eleman minnu bɛ a yira an na k'a fɔ ko tiɲɛ don an bɛ ɲɛfɔli kɛ o la wa n'an ye eleman fɛnɛw sɔrɔ minnu bɛ an tɔ sigasiga ko in na an bɛ o fɛnɛ ɲɛfɔ o tan kɔnɔna la an bɛ dugawu de kɛ ala ka jamana in kisi asimi goyita yɛrɛ ala k'a yɛrɛ fɛnɛ kisi a kɛra cogo cogo kɔni jugu bɛ a la a kɛra cogo cogo mɔgɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ fɛ k'a bɔnɛ a ni na an bɛ dugawu de kɛ ala k'a kisi u tɔɔrɔ ma ala ka jamana in suma ala ka jamana kɔnɔdenw ala ka jamana kanu don u dusukun na ni fɛn min kanu bɛ i la i bɛ ko ɲuman de kɛ k'a ɲɛsin o fɛn in ma ala ka jamana in kanu don an dusukun na kuma kun ye o de ye ko fɔ hakɛto bɛ o la sɔli ala mahamadu